Anw filɛbagaw mali kɔnɔ a n'a kɔ kan an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'aw ni ɲa tuma ka da aw ka waati kɛcogoya kan ni aw ka bi sibiri don kibaru ale lase wagati selen mali alisilamɛ denmisɛnw ka tɔnba n'u b'a wele ijma o mɔgɔw ni kunnafonidilaw masalala bi sɔgɔmada in na kɔrɔfɔ minnu bɔra a kɔnɔ o bɛ na fɛsɛfɛsɛ aw ye O kɔ an ka taji feere yɔrɔ damadɔ tun bɛ tile saba baarabila la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Shell Total ani Oryx u ka laɲini olu ma sabati hali bi kunnafoniw bɛna fɛsɛfɛsɛ aw ye musa kɔnɛ fɛ a y'aw bisimila An y'a fɔ aw ye sisan nɔ ko kunnafonidilaw ni IJMA mɔgɔw masalala bi sɔgɔmada in na, u ka kɔrɔfɔw bolila mun kan, o ye Mali alisilamɛ denmisɛnw yɛrɛ ka tɔn kɛlen don ka baara minnu boloda nin avril kalo in kɔnɔna na, n'o dɔ ye u ka kɔngɛrɛba tako sabanan ye, nka an ka faamuyali ka se ka bonya a kɔrɔfɔ tɔw la kosɛbɛ, fɛn min ye Ibrahim Ag Mohamɛdi ale gɛrɛla alisilamɛ denmisɛnw ka tɔnba ɲɛmɔgɔ la n'o ye Mohamɛdi Maki Ba ye, an ka fara ɲɔgɔn kan k'o ka kɔrɔfɔw lamɛn.
depuis ijma sigira fo ka na se bi ma a ye baara caman kɛ walasa jeunesse sen bɛ se ka don jamana jɔli la cogoya min parce que i n'a fɔ an b'a kalama yanni nin waati dama ninnu ka se silamɛw niyɔrɔ kun kɛlen bɛ duwawu ta de ye ni ko wulila u ko silamɛw ka duwawu kɛ ɔ jeunesse dun an ye jeunes de ye cadre b'an na compétence b'an na Yani an ka to duwawu da la munna an bɛ se min na an t'o bila jamana ka service la ijma sigira ni nin ambition ninnu de o de y'a to a ye kɛlɛ caman kɛ arabophonew ka baarako la ɔ mali kurako min fana bɛ sen na ijma y'a yira k'a fɔ a tɛ se ka to kɛrɛfɛ o la donc salon ka se ɲinan ma ala yɛrɛ y'a kɛ ijma bureau min bɛ yen nɔ a ka mandat kan ka ban donc congrès kan ka organiser pour que k'o congrès organiser ijma ka laɲini kɛra jumɛn ye renouvellement kana dan sanfɛla dɔrɔn ma dɛ ka congrès kɛ ka taa ten o tɛ dɛ donc a fɔra mali kura de bɛna jɔ jamana bɛna refondation de la donc an fana k'an ka structure de base ka daminɛ duguma k'a yɛlɛ a bɛɛ ka yakubaya ka bureau renouveler donc mɔgɔ kura minnu a ɲinina dugumala la base niveau la assemblée générale de ka kɛ association association n'o bɛ UJMMA la o bɛ yen déjà o ka wele ka na ɔ association kura minnu créera congrès laban ni bi cɛ n'olu ma don UJMMA la n'olu ma don biro la u fana ka wele assemblée générale ka kɛ pour que jeunesse bɛɛ lajɛlen bɛ se ka impliquer cogoya min na nin baara in na UJMMA ye a dabɔ o de kama UJMMA y'a yira k'a fɔ transition min bɛ sen na nin waati in na an ka jamana kɔnɔ a bɛ jamana dɛmɛ transition in hukumu kɔnɔna la ka jamana faamaw accompagner walasa jamana bɛ se ka bɔ nin cadre in kɔnɔna na cogoya min na an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn gɛlɛya bɛ yen mais UJMMA bɛ jamana dɛmɛ walasa a bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna na cogoya min na i n'a fɔ o ye a ka laada ye. an bɔra an ka conseil national la kalo tɛmɛnen ninnu na pour que ka congrès labɛnw sabati an b'a fɛ ka congrès sabati UJMMA instance bɛ Mali yɔrɔ o yɔrɔ k'a ta Kidali fo Kaye k'a ɲini a biro bɛɛ ka redynamiser k'u bɛɛ renouveler an b'a fɛ ka joli kura boli UJMMA na bi UJMMA bɛ yen a sabatilen don mission fɛn bɛ dira a ma ala barika la a sera ka caman k'a la jamana kɔnɔ bi UJMMA bɛ yen mali silamɛ milieu kɔnɔ UJMMA bɛ yen bon pour que a ka to yen kudayi o tɛ ɲɛ bɛnkanw ni textes olu labatoli ani olu respecteli o ye an ka wajibi ye donc o de y'a to an y'a kanu ka congrès kɛ a ka date la a n'a ka délai la pour que ka ni kura di UJMMA ma
ayiwa anw filɛbagaw aw bɔra ka tijan tali ka fara Maki Ba kan olu ka kɔrɔfɔw lamɛn sisan nɔ UJMMA ka baara bolodalen koɲɛw kan o tɛmɛlen kɔ Sonatam cakɛda mɔgɔw ye dɛmɛba kɛ ka ɲɛsin Jigiyabon centre ma bi sɔgɔmada in na dawudabugu kɔnɔna na dɛmɛ ninnu yɛrɛ bɛ tali kɛ malo si dilanw a musaka min dora a la o taar'i jɔ fɔ sefa wari miliyɔn wolonwula la Aminata Tarawele an ka fara ɲɔgɔn kan k'o ka kunnafoniw lamɛn
Sonatam cakɛda bɔlen filɛ ka dɛmɛ di Jigiyabon centre ma n'ale ye yɔrɔ ye min bɛ musomannin jigintanw falatɔw ni yatimɛw dɛmɛ u ka ɲɛtaga la yeko ye fɔko ban tiɲɛ yɛrɛ la an kɔntanna kosɛbɛ hali ka da denmisɛnninw bɛna si cogo min na bi n bɛ se k'a fɔ ala ni ce donc foliba bɛ Sonatam ye parce que anw ye mali entreprise caman écrit an ye mɔgɔ caman démarcher dɛ mais ninnu de y'an jaabi ni hɛrɛ fana ye minɛ donc an b'u fo k'u barika da halisa an jigi b'u kan u ka se k'an dɛmɛ c'est l'occasion k'a fɔ mali entreprisew ye u k'an dɛmɛ kosɛbɛ k'a fɔ mali ɲɛmɔgɔw ye u k'an dɛmɛ kosɛbɛ ani mɔgɔ kelen kelen minnu fana n'u hakili bɛ yatimɛw kɔ u ka na Jigiyabon na an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka denmisɛnnin ninnu ta dɛmɛ ninnu ye ɲɔ malo shɔ tulu li ani matilaw ye a musaka bɛ t'i jɔ miliyɔn wolonwula ni waa kɛmɛ ni waa bi wɔɔrɔ la an y'a laɲini sunkaloba in barika la ka sɔrɔ ka na centre la walasa ka na se ka dɛmɛ dɔ don u la bon nin dɛmɛ di in ye an ka a bɛ fɛn mun ma ko responsabilité sociétale des entreprises jamana caman na société baw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ sociétéw bɛ u bolo fara ɲɔgɔn kan ka to ka waleya dɔw kɛ n y'o de fɔ sisan nɔ n ko jiko bɛ o waleya la ka se ka dɛmɛ don se tɛ mɔgɔ minnu ye kosɛbɛ donc an ka jamana kɔnɔ an b'a essayer ka dɛmɛ don se tɛ mɔgɔ minnu ye kosɛbɛ san o san an bɛ activité caman kɛ bi ta ye ka dumuni ni eh, matilaw ni fɛnw di centre in ma pour que ka se k'u bolola dɛmɛ ka bɔ nin ko in na dɔɔni ɲɛmɔgɔ ka fɔ la centre in bilara sen kan ba fila ni naani san ni ɲina ye o san tan ni seegin ye
hali bi dɛmɛ hukumu kɔnɔna na fara ɲɔgɔn kan kulu min bɛ wele ko hope o mɔgɔw ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin du kɛmɛ naani ma seba tɛ minnu ye a kɛra falajɛ sema de kɔnɔna na asetu marizɛti koyita ale tun bɛ yen don kibaru tɔgɔ la
sunkalo ye hinɛ ni ɲɔgɔndɛmɛ kalo ye o de hukumu kɔnɔ jɛkulu min tɔgɔ ye ko hope association olu ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin u mɔgɔɲɔgɔn dɔw ma u jabaala la bamako ni da labaloli fɛn dɔw ye an y'a ye mɔgɔ caman bɛ an kɛrɛfɛ an sigidaw la an yɛrɛ ka situation ka nɔgɔn ni dɔw ta ye dɔɔni donc an ye jɛkulu in créer pour que an bɛ se ka dɛmɛ ɲini walasa an bɛ se k'olu fana dɛmɛ cogoya min na u y'an jaabi u ye minɛnw d'an ma donc an an ye ɲɔgɔn dalajɛ an k'a tila an ni ɲɔgɔn cɛ minɛn ninnu na malo b'o la nɔnɔ b'o la sukoro b'o la makɔrɔni b'o la tulu b'a la ani mayonnaise dɛmɛ in diyara a sɔrɔbagaw ye kosɛbɛ ka da jamana yɛrɛ taabolo kan an bɛ waati min na i ko bi gɛlɛya ta fanfɛ yɔrɔ la ne kɔntannen don an yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn wagati na gɛlɛya bɛ cogoya min na fɛnw bɛɛ ka gɛlɛ mais mɔgɔ min se ka nin initiative ta ka nin bɛɛ di mɔgɔw ma ala yɛrɛ kɔfɛ ɲumankɛla a sara bɛ ala dɔrɔn de bolo donc an bɛ dugawu de kɛ halisa ala ka kɔtaw bɛɛ yira an na ala ka caman fara a ka sɔrɔta n'a ka kɛwalew kan k'a d'aw tulo kan nin ye hope association san naani ye k'a ka nin baara ɲuman in waleya an ka jamana kɔnɔ jɛkulu ɲɛmɔgɔ ka fɔ la ko nin n'a ɲɔgɔnnaw de bɛ jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ u ka baaraw la an ka taji feereyɔrɔ shell total ani oryx mɔgɔw tun bɛ tile saba baarabila la u ka lafasalitɔn dɔ ka fɔ la a sababu bɔra u ka laɲini dɔw de sabatibaliya ye musa kɔnɛ ale wulila don kibaru tɔgɔ la ka taa o kunnafoniw ɲɛɲini a ye an ka tulo mada ani ka ɲɛ mada o sɔrɔlen na
bamakɔ kɔnɔ taji feereyɔrɔ damadɔw be yen olu ye man di cogoya min na a be kile saba bɔ bi olu be o ye cogoya de la ni o dɔnbaga fɔlɔ ye sannikɛlaw ye eh, gazuwal san bɔn n nana u ko n ma ko gazuwal tɛ feere la n b'a kalama k'a fɔ u tun bɛ grève la mais n ɲɛ na k'a fɔ grève tun banna donc a kɔni balila n na parce que n sigilen tun tɛ n'a ye kɔmi ne tun bɛna ticket de kɛ ka carburant san je vais être obligé ka taa wari bɔ n kun k'a san donc a bɛna kɛ dépense ye n ma sigi ni dépense min ye a sɔrɔla ko tajifeerebagaw n'olu ye pɔnpisiw ye olu de bɛ baarabila la nka kun jumɛn na an tun ye bɛnkan dɔ sɔrɔ an n'an ka ɲɛmɔgɔw cɛ u ko k'u bɛna bɛnkan ninnu kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ depuis le 25 novembre k'u bɛ a bila en application le premier janvier fɔ bi bɛnkan in a foyi ma sabati n'i y'a ta k'a lajɛ kɔntara tɛ anw si la nin société ba ninnu na kɔntara tɛ direct eh, pɔnpisiw la mɔgɔ mɔgɔ bɛ baara kɛ station kɔnɔ kɔntara tɛ u bɛ se k'an gɛn à tout moment gérant bɛ se ka na tile kelen dɔrɔn ta taa so o y'i ka baara bannen bon o n'a ɲɔgɔnnaw en même temps an ka wariw bɛ d'an ma cogo min na on a demandé k'an bancariser au moins le minimum an ka wariw bɛ ta ka an tɛgɛ la ka d'an ma de waa duuru waa wɔɔrɔ waa wolonfila gérant bɛ se k'a fɔ dɔrɔn bon i ka sara ta i ka feere kɛ wari la bɔn n'a ɲɔgɔnnaw kama jateminɛw na ɲɔgɔn faamuyabaliya de bɛ taji feerebagaw ni taji feereyɔrɔ ninnu ko ɲɛnabɔbagaw ni ɲɔgɔn cɛ baara cogoyaw kan gɛrɛfu in e, waati si la papier ma adressé an na an yɛrɛ la en tant que gérant min b'a yira k'a fɔ k'u bɛ taa gɛrɛfu la ou bien min b'a yira k'a fɔ an ka laɲini ye nin ye an b'a mɛn réseaux sociaux kan ou bien an partenairew fɛ k'a fɔ ko nin de bɛ yen Mais grève kɛra ee, an ye min mɛn k'u bɛ tile saba kɛ je pense que u ka revendication dɔ ye ka dɔ fara sara kan ani u b'a fɛ maison mère yɛrɛ n'o ye vivo ye u k'u ta ka k'u ka employé ye or minnu bɛ ka taa grève n'an b'a f'u ma ko pompiste anw de b'u ta anw de b'u sara c'est à dire u ka lahala bɛɛ anw yɛrɛ de ye donc je pense que u ni anw de kan ka kuma o ma kɛ bi kɔni gɛrɛfu kɛra ne b'a ye k'a fɔ gɛrɛfu ye i ka droit de ye hakɛw de don minnu kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ min ko k'a bɛ taa gɛrɛfu la a bɛ taa gɛrɛfu la ni mɔgɔ min yɛrɛ fana ko a labɛnnen tɛ ka taa gɛrɛfu la o tigi kan ka to a ka hakɛ kɔnɔ a ka sigi a ka baara kɛ e an ye min lakɔlɔsi o de ma kɛ tajifeerela ninnu ka baarabila jate tun ye tile saba ye min kun ka kan ka dafa bi nka halisa ko kumaɲɔgɔnya ma sɔrɔ fan fila ni ɲɔgɔn cɛ walasa baaraw ka daminɛ kura ye tile saba in kɔnɔ an hakili la ko an bɛna sansi sɔrɔ ka sigi ka kuma kɛ sigi ka kuma kɔnɔna la ka ca ala fɛ kuma an bɛ se ka convenir eh, fɛn dɔ kan mais jusqu'à présent ɲɛmɔgɔ ninnu m'an wele ka sigi ka kuma bɔn an ye illimité daminɛ ni ala sɔnna a ma illimité an bɛ k'a observer tant que n'u m'an wele an ka bɛn a la an tɛ baara kɛ kumaɲɔgɔnya tɛ an n'u cɛ olu yɛrɛ bolo an tɛ yen quoi u tɛ anw jate bi anw de kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min tɛ jate or que anw de kɛra u ka sababu ye station kɔnɔ parce que mɔgɔ min nana station ta a bɛ station ta mɔgɔ minnu bɛ station kɔnɔ a b'u ni station de ta ɲɔgɔn fɛ n'a ni mɔgɔ minnu bɛ se ka baara kɛ a bɛ continuer n'olu ye n'a ni mɔgɔ min tɛ se ka baara kɛ a b'u falen dɔ wɛrɛ la ou a bɛ recrutement wɛrɛw kɛ donc mɔgɔ minnu bɛ ka baara i bolo i bɛ n'o bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni gɛlɛya min bɛ yen ko ko mana kɛ yen aw kan ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ de kumaɲɔgɔnya tɛ yen an ni ɲɔgɔn cɛ waati min na ni tajifeereyɔrɔ shell total ni oryx baaraw jɔlen don o waati kelen tajifeereyɔrɔ tɔw bɛ ka nafa caman sɔrɔ ni u ka sannikɛlaw cayali ye
an filɛbagaw nin de bɛ dansigi kɛ bi sibiri don kibaru la n'ala ma basi foyi k'an na sini nin lɛri kelen in na an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ka kunnafoni wɛrɛw lase aw ma nka yann'o cɛ minnu ma bɛn ni kunnafoniw daminɛ a ma tiɲɛ Aw b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ORTM ka page Facebook sanfɛ walima sini sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 7 waati aw ni ce aw ka tulomajɔ ni aw ka filɛli la a k'an bɛn